ata ka anyị tiwaa nya bụ ọjị ka Chukwu bịa mebere anyị amala na na ihe anyị na-achọ n'ụbọchị tata akacha m sị na ọjị abịakwanụ ee ụmụ Igbo na ọjị abịanụ a sị m na onye wetara ọjị wetara ndụ ee wee kpọkuo Chukwu kere ụwa Olise bi n'eluigwe eze ndị eze na ọ gị ma onye ị ya eke na onye ị ya eke amarọ m sị na-ekwu ụmụ igbo na ụmụ igbo ezuo n'ụbọchị tata wee ji- anyị wee jide ọjị n'aka wee na-akpọku chukwu ee wee sị gị bịanụ bịanụ n'ụbọchị tata ka ị kwuoronụ anyị ee a sị na ntị aha ahakwa ka okpu ata tupu ọ nụ ihe ee wee sị gị bịa kwudola ụmụ igbo n'ụbọchị tata bịa kwudola ọra na eze n'ebe a bịa kwudola okeke n'ebe a, bịa kwudola okafọ n'ebe a, bịa kwudola anyị bịa geenụ anyị ntị anyị kwuonụ ka ọ dị ile na ile ọgwụ bụ a gwọkwaa ya ya adị ile na ihe a na-ekpere ekpere bụ e kpee ekpere ka a zaa ọ kwa gịwa Chukwu na-aza ekpere m wee sị gị bịa ka ị zaa anyị ekpere n'ụbọchị taata ee a sịkwa m na onye wetara ọjị wetara ndụ ada anyị nwaanyị ọgọchukwu ekwuwe m okwu ndụ n'isi gị n'ụbọchị taata a sị m na ị ya adị ee a sị m na omeka ya emele gị Omeka ya emere gị bụ ada anyị ee eh? na ị ya adịkwa ka echi na echi anaghị agwụ agwụ asịkwa m ọmụmụ egbughị m ngwụ mma dị narịa nkọ m wee kpọkuo Chukwu kere ụwa olise bi n'eluigwe n'isi gị wee sị ya bịanụ na gịwa ada anyị agbagokwanụ mbọ mgbe i ji wee weta ọjị sị ka ụmụ Igbo gọwa ọjị ka ọ dịrị ụmụ Igbo mma a na-ekwu iweta ikwo ka ụmụ Igbo sụrụ Igbo ka Igbo anyị ka Igbo anyị ji efu na ihe emekpọzi ihe niile dị etu mmụọ na mmụọ nọ n'ala Igbo agbaba gị aka m wee sị mmụọ na mmụọ nọ n'ala Igbo bịakwanụ bịanụ ka unu kwudola ada anyị nwaanyị o jebenụ ka o jeluo ọ naba ka ọ naluo ọ chụbanụ ka ọ chụta ee wee sị unu bịa n'ụbọchị tata ka unu meenụ ihe eze a na-eme na na-etu iko nwaanyị ugo ee wee sị unu bịa tunye ya ugo ee bịanụ tunye ya ugo ka ọ dịnụ ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ka omeka meelunu ya nụ ka ọ gbanahị na akalogeri gbanahị amoosu gbanahị na mmụọ na mmụọ na-eri mmadụ mmụọ na mmụọ na-eri mmadụ nọ na naijiria ee ka omeka meere ya na eke meere ya na afọ meere ya na nkwọ na o megwokwanụ ka nw- o megwokwanụ ka nwa afọ igbo wee sị gị bịa chukwu kere ụwa olise bi n'eluigwe ee na ọ kwa nwata ka anyị bụ na-awụ alụ n'afọ n'afọ asịkwa m m kwute ma m ekwutelọ nya dịkwa mma ma m ekpeta ma m ekpetelọ ka ọ dị mma ọgọchukwu m wee sị na ị ya adị sị na omeka ya emere gị m sị ebe ahụ ị nọ gị tụwa aka ụba na ụba ka m na-ekwu okwu ya n'isi gị ee m sị na ị ya ayọkwana ayọ wee ya ayọkwana ayọ wee rie na ihe ị ya eri chọrọ gị bịaba na nwoke ya ahụ gị n'anya nwaanyị ahụ gị n'anya ee a sị m mmụọ ị na-ekwuru kwuolu gị mmadụ ị na-ekwuru kwuolu gị mmụọ ị na-ekwuru sị na ya aha ekwuru gị ihe na-egbu mmụọ gbuo nya mmadụ ị na-ekwuru sị na ya aha ekwuru gị ihe na-egbu mmadụ gbuo onye bụ onye ee asịkwa m na anya n'ana anya n'ana ka a na-agwakwa ijele wee sị nwayọọ nwayọọ na nwayọọ nwayọọ bụkwa ije wee sị na ị ya adị ị ya adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ Ee, ya dị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ya ana m ekwu okwu ndụ n'isi gị na-ekwu okwu ihe akụ akụ n'isi gị sị na ya dị ee wee kpọkuo chukwu kere ụwa olise bi n'eluigwe nekwa ụmụnne m na anyị ezukọ ọnụ n'ụbọchị tata ọkwa na etu ka iru anyị etu iru anyị gbakwara n'iche n'iche ọkwa etu iru anyị si gbaa n'iche n'iche ka mba anyị si wee dị n'iche n'iche m wee sị gị bịanụ olise bi n'eluigwe ka i mewelụnụ ụmụ igbo ihe mebere ụmụ igbo ihe na-akpa ha ị mara ka iru anyị si n'iche n'iche meberenụ anyị ihe na-akpa anyị n'iche n'iche ee m sị ị mara ka iru anyị si dị iche n'iche gbobaranụ anyị mkpa anyị n'iche n'iche wee kpọkuo orise bi n'eluigwe ee a sị m ọmụ mma egbu anyị wụ ngwu mma adịkwanarị ya nkọ wee sị chukwu kere ụwa nekwa ndị igbo nekwa ndị igbo ndị gboo ndị gị na ha dịgba ndụ ekwekwana ka ihere mee anyị na obodo obodo anyị bụ naijiria ekwekwana ka egbu ya anyị aja n'anya m wee sị gị bịanụ buonụ ụmụ igbo ụzọ bịanụ meenụ ndị na-amaghị ihe ka ha mara ihe bịanụ meenụ ndị maara ihe ka ha chakebe achakebe na ugo anaghị echukwa echu wee sị gị bịanụ n'ụbọchị taata ka ị kwudoronụ anyị ka ị kwudoronụ anyị ka ị tụworo anyị n'ihu tụworo anyị n'azụ ụmụ igbo jebe ka ha jee luo ụmụ igbo nawa ka ha naruo ebe ọbụla ha nọ ekwuo m okwu n'isi ndị n'obodo oyibo wee kpọkuo gị chukwu kere ụwa eke kere ụwa olise bi n'eluigwe a sị m na anamaghị ekwu okwu ego ha eji wee rie nri na ego eji eri nri awụghị awụghị eji maka ya wee jebe obodo oyibo na ihe a na-ekwu ego eji wee nyere obodo e, ụmụnna aka ego eji nyere obodo aka m wee sị gị bịanụ merenụ ụmụ igbo ihe ndị jebenụ ije ha jebe ka ha naruo na ọkwa na eje anaghị awụ isi ije eje ana wụkwa na ya bụ isi ije m wee sị ha jebe ka ha jeruo ha nawanụ ka ha naruo kpọkuo gị olise bi n'eluigwe m sị gị ekwekwana ka iyi ha na ojije ha ekwekwana ka iyi ha na ọnụna ha ekwekwana ka ụchụ gbaa ha na ojije ekwekwana ka ụchụ gbaa ha na ọnụna m sị ọmụ mma egbu ha ha ụmụ igbo bụ- ụmụ igbo na obodo obodo jewere mba mma adịkwanarị ya nkọ ikuku na-ebugharị ha adụ ọdụ igu unu o bugharịcha ha ọ dọwakwa ha na nkịtị na ikuku adịghị egbu ọdụ igu ee wee sị na mmapụ adịghị egbukwa awọ na mmapụ ada egbu awọ ma awọ amanakwana n'ọkụ m wee sị onye ọwụna anya n'ana na anya n'ana ka a na-agwa ijele wee kpọkuo Chukwu kere ụwa sị ya na ọkwa ọjị ka m ji n'aka n'isi ụmụnne m n'isi ndị Igbo n'isi anyị ncha niile nọ n'ụbọchị tata wee sị na a kpọkwara ya ista ndị oyibo kpọkwara ya ista na-asị na mmemme mmemme mmemme ọmụmụ m wee sị na etu ahụ ha si emekwa ndị Igbo ndị Igbo ndị etu ahụ esi eme mmemme ahụ ihe onye bu n'uche wee mebe mmemme ahụ ka ọ dịrị ya mma ihe onye bu n'uche nwoke bu n'uche mebe mmemme ahụ ka ọ dịrị ya mma ihe onye na-achụ wee mebe mmemme ahụ ya chụta ya na ibe m na-ekwu n'isi ha asị m inine gbaalụ m gbaalụ nwunye di m ee ka nsogbu na asịkwa na ụmụnna nwezuo akụ ụmụnna nwezuo akụ ilo ana m wee na-akpọku Chukwu kere ụwa n'isi ụmụ Igbo n'isi ọra na eze n'ebe n'isi nwoke n'ebe n'isi nwaanyị n'ebe n'isi mgbeke n'ebe n'isi nwa eke n'ebe n'isi nwa afọ n'ebe a sị m ka ọ dịrịnụ ụmụnne m mma ka anyị kụdebe n'ọta na ihe anyị ya-eri bịakwutenụ anyị nke ya-eri anyị gbaa a sị m na